Thoisigh an trioblóid uilig sa bhliain dhá mhíle is a fiche nuair fuair m'athair mór bás is tháinig mo mháthair mhór ná nana 'na cónaí againn. Tá sé doiligh ar theaghlach ar bith tarrthaí uilig an am is fearr ach le rudaí a dhéanamh níos measa. Ba sheanbhean tuaithe ceart í mo mháthair mhór 's cha raibh morán dúil aici in saol na cathrach. Bhí aghaidh mhór ramhar uirthi, lán roicneacha, agus í ag ligean uirthi go raibh sí crapalta sna buataisí. Don dinnéar, dhéanadh sí réidh pota mór prátaí nach bhfaigheadh blas ná boladh orthu.

Dhéanadh mo mháthair a dícheall tabhairt uirthi í féin a choinneáil glan, ordúil. Ach bhí sé chomh maith aici bheith ag caint leis an bhalla. Dhéanadh mo mháthair mhór a brothallach uirthi féin ina cuid seanéadaí salach agus ansin deireadh sí go doicheallach,

Na, na, ní si Jack é, nár. Is tú as daingean ar an phlagráid. Ná staon a bheith thíos leis na stocaí. Ní si, tá sé leo. Caith tú an mo phota! Phota?

Idir an tusa sin is d'fhágfaidh. Cad é tá tú a dhéanamh anois? Ná bí go dall. Nár chuala tú deireadh na bpoc seo? Chuala, ach sé mo bharúil nach bhfuil againn ach leath an scéil. Ní bhíonn an Giúdach seo ach ag iarraidh pingin a fháil ó Nana achan Aoine. Mise? Sé, tusa. Scrios Dé ort, a bhanadaí! Nach deas an deirfiúr tusa, ag déanamh scéalta ar do dheartháir féin.

Bhuel, le rudaí a dhéanamh níos measa, bhí orm mo chéad fhaoistin 's mo chéad chomaoin a dhéanamh. Seanbhean darbh ainm Bean Uí Riain a rinne réidh muid. Bhí sí chomh sean le Nana 's bhí sí ina gcónaí i dteach mhór. Bhí sí scáfar agus gránna, í leathchosúil le Dracula, muid lipstick dearg. Agus thiocfadh sí 'na scoile achan lá ar a trí a chlog nuair ba cheart dúinn a dhul abhaile. Is cha rabh aon mhaistí ach ifreann, peacaí agus ifreann. Anois, b'fhéidir gur luaigh sí an áit eile sin chomh maith, ach má luaigh, ba trí thimpiste é, mar thug sí mian a croí d'Ifreann. Anois a pháistí, níl ach cúpla lá fágtha go dtí bhur gcéad fhaoiside. Agus an cuireadh trampolines amú de? Cad faoi na phones? Níor mhaith liom a bheith i mo shagart ag éisteacht leis an fhaoiside a dhéanfas tabhairt agaibh.

Caithfidh mé seo a ghlacadh, gabhaigí siar ar na deich n-aitheanta. Tá sí ar shiúl. Cad sibh dhá? B'fhearr dínn an obair seo a dhéanamh ná mar a d'fhill muid. Ná bí ag caint amaidí, níl cor a bhfuair orthu sin ach feidhm. Tá's agamsa seacht de na deich n-aitheanta. Ó, tá tú cliste. Go raibh maith agat. Bhuel as, goidé iad. Bhuel, díomas, saint, fearg. Arú, sin na seacht bpeacaí marfa Gloucester. Tá deich n-aitheanta ann.

Ar an Aifreann? Bhí mise ar an Aifreann uair amháin. Cén dóigh a bhfuair tú ar shiúl leis sin? Uair amháin, i do shaol? Sé, sin an lá a phós mo mháthair an boc úr sin atá aici. Ó sin prick ceart é sin. Amadán ceart. Thig leat é a bheith agat. Ní bheidh sé i bhfad ann cé bith má bhí sé a dhath cosúil leis an fhear deireanach a bhí ag do mháthairse. Hey, amharcaigí ormsa. Anois a pháistí, muna dtéann sibh chun Aifrinn, rachaidh sibh síos, síos, síos, síos. Cén bó mar seo as Oregon inniu? Tá scéal agam daoibh, a pháistí. Cad a thug Sir Howard agus an inn air sin? Agus oíche amháin mhuscail sé amach as a chodladh agus bhfuil fhios agat goidé a bhí ag bun na leapa? Daidí na Nollag! Cad é mar a bheadh Daidí na Nollag ag déanamh ag bun na leapa, a mhic dom? Ag cuartú Mámaí na Nollag! Tá tusa dalba, a stócaigh, fear a bhí ann. Sea, shíl mé gur fear a bhí in Daidí na Nollag. Tá go leor den cheart. D'iarr an fear ar an sagart éisteacht lena fhaoiside. Cha raibh sé ábalta fanacht níos faide. Bhí sé i ndiaidh a fhaoiside a dhéanamh an lá roimh ré ach choinnigh sé peaca mór amháin siar. Bhí fhios ag an sagart gur drochfhear anso agus cha raibh an dara rogha aige ach éirí amach as a leabaidh agus a chóta a chaitheamh air. Agus bhfuil fhios agat goidé a tharlaigh ansin? Níl fhios. Goidé a tharlaigh? Scairt an coileach agus nuair a thiontaigh an sagart thart bhí an fear ar shiúl! Ní raibh tásc ná tuairisc air ach boladh dóite sa tseomra. Agus nuair a d'amharc an sagart síos ar éadan na leapa bhí lorg a dhá láimh dóite! isteach san adhmad ag bun na leapa. Go hifreann a bhí sé ar shiúl, go hifreann, mar gur choinnigh sé siar peaca amháin, ceann amháin. Níl mise ag iarraidh dul go hifreann. Ná mise! Chaith tú piosa nach ort a bhí. Á, yeh! Amharc ar an bhonn airgid seo? Aon euro. Bhéarfaidh mise an euro seo do dhuine ar bith agaibhse a choinneos a lámh ar feadh bomaite amháin os cionn bladhaire na coinnle seo. Bainfidh mise triail as. Cuma, furast go leor ar a leithéid. Maith thú! Coinnigh leis! Ahh! Ahh! Ahh! Ahh! Seid. Agus ní raibh ansin ach bomaite amháin. Samhlaigh, dá mba bhur gcorpanna féin a bhí á ndó. Smaoinigí air. Smaoinigí air sin.

Cibé fá sin, bhí mé scanraithe amach is amach nuair a thaispeáin siad dúinn cén dóigh lenár gcoinsias a scrúdú. Ar úsáid muid an t-ainm beannaithe sa droch-chaint? An dtug muid ómós agus an raibh muid umhal dár dtuismitheoirí? Chuir mise ceist uirthi, an gcuntasann sin seanmháthair a ólann vodka is a chaitheann na vapes, is dúirt sí go gcuntasann. Ar shantaigh muid cuid ár gcomharsan? Smaointigh mé ansin ar an dóigh a mhothaigh mé nuair a gheobhadh Nóra an t-airgead ón tseanleasaí sin achan Dé hAoine! Anois chuir sin seo orm. Thuig mé ansin go raibh na deich n-aitheanta uilig briste agam. Iad uilig! Siocair an dá sheanchailleach sin, Nana agus Nóra. Bhí eagla mhillteanach orm roimh an fhaoistin. Le rudaí a dhéanamh níos measa, an lá a bhí an rang uilig ag gabháil go dtí an fhaoistin, bhí Mamaí ag obair, 's bhí ar Nóra mé a thabhairt.

Ar na peacaí uilig atá déanta agat, lear mór peacaí, peacaí millteanacha. Agus ná déan dearmad inse gur bhuail tú kick ar Nóra. Maise, tá kick eile amuigh dá leat. Sin ráite, níl aon Sabino to Gary Hall. Bhasc it seo, Jackie. Tá trua agam duit. Bhuel, cuimhnigh an am a thug tú Yuri ormsa le scian! Agus an drochchaint. Agus na mionnaí móra a bhíonn tú ag rá nuair a bhíonn tú ag imirt peil. Tá tú níos measa ná Roy Keane. Ag Dia atá a fhios caidé a dhéanfaidh sé leat ar chor ar bith. Mar go gcuirfidh sé díreach suas ag an easpag thú. Anois go stian sin leat, agus is súil agam go raibh sé tinneas maith ort.

Sea, tá seo níos measa arís. Níl fhios agam an mbeidh mé réidh leatsa roimh an Chéad Chomaoineach i mí na Bealtaine agus cén t-ainm a thugann siad ort? Jackie, a Athair, agus cad é atá ag cur isteach ort, a Jackie. Ahem. Bhí sé socraithe agam, réitigh de mo mháthair mhór, agus thug mé iarraidh mharfa ar Nóra le scian díom. Sin an iarratas a tá muinn sin. Sea. Agus cad é a bhí tú ag iarraidh réidh le do mháthair mhór? Bhuel, drochbhean atá inti, a Athair, cé bhfios cé chomh te agus lá an phinsin, tugann sí airgead do mo dheirfiúr Nóra agus cha dtugann sí a dhath domhsa. Anois a mhac, fan go dtabharfaidh mé comhairle duit fá na mná nó tá mo sháith taithí agam leo.

Nuair a d'fhógair an Taoiseach go raibh galar dainséarach ag spré ar fud an domhain agus go mbeadh orainn dul 'na bhaile ón scoil is gan ár dtithe a fhágáil, ar dtús mhothaigh muid go raibh am amach againn. Ar feadh cúpla seachtaine, saor ón scoil agus ón obair bhaile. Ach cha raibh aon meon sa bhaile gach raibh.

Agus níor chuma go raibh feabhas ag teacht ar rudaí. An é sin féin is oíche ansin le geal sa tae ann? Haló! An gcloiseann tú mé? Hello Mary! Ara, tú féin atá ann, Kitty? Scéal ar bith leat? Arú, níl, leoga, níl mé ag feiceáil aon duine na laethanta seo, achan rud, gan dóigh, leis an ndianghlasáil seo. Arú, tá, leoga. Hey, raibh tú tigh Lidl's inniu? An bhfuair tú fríd an checkpoint. Nach bhfuil fhios agat go bhfuair? Shot the Hutch Essentials. Ah, maith a bhean, coinneoidh seo muid ag gabháil tamall. B'fhearr domh imeacht. Ah, Mary, ag gabháil do ranganna yoga ar líne anocht. Ah, Pilates anocht. Slán! Slán!

Cé sin anois, a Nóra, ag an altóir? Sin Liam Ó Gallchoir agus a mháthair. Ó! Sea. Erc, Nana, sin Daidí Mámais Jeaicí dhá shos anois. Ó! Sea cinnte. Caidé a raibh do mháthair ag déanamh go bhfuair sí gan leis na Saltees, an dtarraing. Á! Creidim go gcaithfidh siad ag caitheamh. Nach cuma. A Enda, cé do d'athair? Nár bhreá an fear é. Beidh sé bean a' tí leat ag deireadh. Ó, rinne Jackie dearmad do thaisce a dhéanamh ag an altóir. Tá trua agam dó i mbéal fírinne. Gan na seanchairde, fiú ábalta ceiliúradh mar is ceart, ar lá mór s'acu. Tabhair anall an fón cliste sin go ndéana mé cupla glaoch teileafóin. Cinnte Nana.

Goitse anall anseo a pheata beag agus suigh síos ag taobh Nana. Bhí lá mór agat inniu. Bhí. Hi. Bhí sé ag iompú na hiomainne. Bhí sé millteanach Nana díreach cosúil le Peppa. Cha bhíonn deifir ormsa a réiteach sin ar bith. Go raibh míle maith agat as an cóisir seo a eagrú. Harry, tá fáilte mhór romhat a stócaigh, maith thú. Tá mé fíor buíoch a Nana, ach b'fhearr dúinn achan duine a chur 'na bhaile. Nár dhúirt Father Sheehan nach raibh cead againn cóisir ar bith a bheith againn. Chuala mé sin, a Jackie, ach. Leis an fhírinne a rá, i ndiaidh an bhliain a bhí againn, d'fhoghlaim mise ceacht amháin, sé sin, go bhfuil sé iontach tábhachtach taispeáint do na daoine is tábhachtaí i do shaol go bhfuil grá agat daofa. Go raibh míle maith agat a Nana, ach coinnigh thusa cuimhne ar sin Dé hAoine nuair a théid tusa Phost Office!